Igbo bụ Igbo ekene m unu afa m bụ John Nnia Nwodo ọ bụ mụ bụ onye unu wepụta ka m jebere unu ozi dịka prezident jeneral ọhaneze ndị Igbo ana m abịa ka m kene unu maka mpụta unu pụta izuụka naabọ gara aga na nrọpụta anyị mere maka ọkwa prezident na ndị jeko National Assembly Nigeria unu pụtara n'igwe ma n'ani Igbo ma n'ebe dị iche iche unu bi na Naịjirịa o juru ọha na eze afọ jukwuo Igbo niile afọ unu afụgo ka ya bụ elekshọn si gaa kamgbe anyị ji mewe elekshọn na Naịjirịa anyị afụnurọ ụdị dị etu a ọ nọrọ mkpụrụ mbọchị ịtọ tupu anyị amalụ ka e si wee tụọ akwụkwọ imilikiti ọkpụkpọ a kpọrọ abụrọ ife a tụrụ ka a na-akpọ o nwere ndị na-ejirodu ife a na-akpọ card reader wee mere elekshọn nwere ndị nke fa na-adịrọ alụ ọrụ chaa chaa nwere ndị buru akpati nwere ndị a gbara vootu fa ọkụ mana ife m bịara ka m gwa unu tata nweenụ afọ ojuju unu gosiri fa ka anyị ra ebidogo wee malụ na anyị ra nra ka ife ga-eme ka vootu dị iche ma anyị chọọ ka ọ dị iche ọ ga-akasi unu obi mee ka obi unu si ike maka na vootu anyị bụ mgbọ e ji eje ọgụ politiks unu gosiri ya na nke a ọ ga-ejukwazi unu afọ na ife m na-akọrọ unu maka nkata anyị bụ ndị ọha na eze na ndị ụmụnne anyị ndị mba mmiri ndị pandef na ndị yoruba bụ ndị afenifere na ndị middle belt na nkata anyị na-akpa na ọ bara uru anyị bụ ndị niile chọrọ restructuring na naijiria i lue n'ebe a tụrụ vootu ị fụ na vootu anyị na-ekwu ofu ife ebe niile a tụrụ anya na ọ ma ekwu ofu ife anyị gosiri fa na anyị ji obi anyị n'ọdịda anyanwụ naijiria niile ọ bụ flag anyị kwụba ebe a sị na anyị dara unu ma na anyị adarọ na ọ magomago bụ ife nne mana nke fa gosigodoro na ife dị iche erirọ nne sị ka m kene unu maka na ya bụ vootu gosiri nkwado anyị ncha nwere na restructure ya vootu gosikwuru njikọ ọnụ mba ịnọ niile a m kpọrọ unu afa nwere ị banye n'ime ugwu hausa ị fụkwa na magomago niile e mere ebe a na ndị anyị si ka anyị tinyere na anyị na fa kwetara na restructure na fa gbakwara mbọ ka fa nwere ike nrọpụta na-abịa ọzọ n'izu ụka na-abịa na satọde nwa na-abịa ana m ayọ unu ka unu pụta unu pụta n'uju ebe ọ bụla unu nọ pụtanụ tinyenụ nke anyị mere eme Vice President Atiku Abubakar zọ ọ nya bụ ife ya na Peter Obi fa na-eje kọt kọt fa na-eje amagbu onwe ya ọ kọt ka Peter Obi jere wee bụrụ gọvanọ ọ bụrụ na o jerọ nya bụ gọvanọ Ngige aka achịrị gaba n'agbanyerọ na o winirọ mana o jezie kọtụ enweta eziokwu Jim Nwobodo si na eziokwu ga-apụta ife ife na-eme ka m gwa unu bụ na kọtụ ga-egosi ma etu anyị si arọpụta mmadụ na Naịjirịa ọ kwụrụ ọtọ ka ọ kwụrọ ọtọ ndị na-eti iwu na National Assembly jechara mee amendment na iwu eji arọpụta nrọpụta si na agụrụ a vootu na polling booth si tinye na kọmputa ka ụwa niile nụ ya ndị na-agbakọzi vootu mee misteki amalụ na ọ fa mere misteki na ọ bụrọ ndị polling booth maka na polling booth bụ ndị ebe ndị tụrụ vootu nọ na ndị ejenti fa nọ ọ na-eme n'iru onye ọbụla ebe eburu akpati o do anya na eburu akpati mana fa chọrọ ka eme ya maka na achọ ka aghọ ya ọ nya kpatara ije kọt ji wee dị mkpa ka eziokwu wee pụta abịa na nke na-abịanụ Ọhaneze ime obi enwere mgbe anyị jere nzukọ ka anyị kọwaara unu egwu unu ga-eme na nke na-abịanụ mana ofu ife dị mkpa na ife ime obi bụ bunu ife unu ga-ebu n'uche na ife unu na-eje mbọsị satọde onye unu ga-atinyelu bụrụkwa onye kwelu na restructuring ka a ga-abụ asị nya wenie aka na House of Assembly o wenie aka na ya kweta na restructuring ka ọ ga-abụ asị gọvanọ kpọọ nzukọ ndị be anyị maka restructuring o kweta kpọọ ọ bụrọ onye ga-ejebe n'aka ekpe na-asị anyị jebe n'aka nri unu ga-akaba arụ fụ na unu tinye ndị kwere ekwe abịa n'anị Igbo o nyerọ nsogbu ịchọpụta ndị kwere ekwe ama m na unu masịrị fa onye mere ọfụma ya jebekwa ọzọ mana ndị be anyị bi n'Igbo ọ dị mkpa ka m gwa unu mmadụ eyina unu egwu onye ọbụla nọ n'obodo a bụ onye naijiria ma i bi na be anyị ma i bi n'ebe ọzọ ikike i nwere na be anyị ka i nwere n'ebe i bi mana ife nwoke na-eme na-adị ya n'uche nke na-agbawa m obi erite nya bụ nke Lagos achọrọ m ịgwa ndị be anyị nọ na Lagos na Solomon Ogbonna bụ prezidenti ọhaneze na Lagos na ife o ji afa ọhaneze wee kwu na Lagos abụrọ ọhaneze o nwerọ mgbe anyị ji wee zie ya nya jee rọta onye a ga-atụnyere na Lagos ife o mere jọgburu onwe ya na-esi ka nkakwụ unu egena ya ntị geenụ obi unu ntị jimi agbaje na-azọ sanwo-olu na-azọ fa ncha bụchasị ezigbo mmadụ onye obi unu rọtara unu atụnyere akwụkwọ ma burunụ n'obi kedu onye n'ime fa obi dị na restructuring burunụ n'obi ndị be anyị a chụsasịrị ebe fa na-atụ vootu meluo ụfọdụ arụ o nwere onye fa aka ya dị na ya o nwere onye fa aka ya dị na ya unu ejekwana nso na vootu onye na-eyi unu egwu na a ga-atụ unu tax na-eyi unu egwu na a ga-asị unu naba unu egena ya ntị a gbachasịa ọsọ a gụọ maịlụ anyị nwere ndị ga-eje n'ụlọ ikpe kwụrụ unu mmadụ ama akpa unu aka i jee na amerịka taata onye ojii abụgo prezidenti amerịka ndị ojii bịara abịa na amerịka mana ọ bụgo prezidenti Obama i luo na amerịka taata ma ndị igbo ma ndị yoruba abụgo meyọ mana ọ bụrọ be fa i luo na united kingdom ma ndị igbo na ndị yoruba bụ members of parliament o nwere onye sịrị fa naba onye na-asị unu naba isi ezurọ ya oke and o zuru ya ọ ma emeti ya and ọ na-ewute m na kemgbe e yiri unu egwu e yiri unu na Lagos na ndị na-achị obodo anyị enwerọ ka fa si wee bịa kwuwaga sị n'ife a dị njọ ndị na-achị Lagos ma ndị chịburu ya enwerọ ka fa si wee pụta kwuwaga na ife a dị njọ jọgburu onwe ya burunụ ife a niile n'uche onye na-eje ịtụ vootu dịka onye na-eje confession na ụlọ ụka ndị fada sọsọ gị na chukwu na fada mara ife banyenụ n'ebe a meenụ obi unu unu mesie obi unu ya arabazi aka nke ekenekwa m unu ọzọ etu m si wee kwu n'oge mụ na unu kpalụ nkata mbụ vootu a bụ ife ga-agbanwe ọdịniru obodo anyị gbanwee ndụ ụmụ anyị unu ejina egwu egwu a ka emesirokwa nke izizi mana nke ịbụa nụa ga-egosi na ọ bụrụ na a ghọrọ aghụghọ na nke izizi na ọ ga-apụta ife na nke a mana unu chighaa azụ sị na unu ama apụta ama ekwezi na o nwere ndị pụta ka unu ra wee pụta mbụ so ọ dị mkpa na unu ga-eje ka unu na-eje ana m ayọ onye nwe anyị Jesu Kristi ka o dube unu n'ofu n'ofu na enwerọ onye ụkwụ ga-akpọ n'ụzọ onye yie unu egwu unu agbana ọsọ unu kwụrụ ọgba na ya na nwoke bụ mana unu anụna ọgụ nna m si na ife dị ike na-adị ndụ ana anyị na-azọ ọkpa ọ bụ na ọ na-eme mkpọtụ ka ọ ra anyị ama na-anụ ife mana mbọsị ọ nọkata wee iwe ọkụ esi ana pụtawa ọ bụrụ volcano mmiri anyị ji akwọ aka ọ da eme mm mkpọtụ mana mbọsị iwe were ya o kpobe ekpo ọ na-ekpo obodo kpoo mmadụ ọ ghọrọ ife ndị oyibo na-akpọ flood ndị okenye sị na yeye bụ ije nwa mmụọ na-eje nwayọọ nwayọọ bụ ka nwa mmadụ si eje ije welunụ ugwu na nsọpụrụ mebenụ ife unu eme onye kpọ unu aka n'anya eme bụ anyị ekene